bungwe la boma lija la NEEF limene limangongoza ndalama kwa anthu ochita malonda kapena onse amene akufuna kutenga ngongole lakhululukira anthu amene anatenga ngongole ena mwa anthu amene anatenga ngongole bungwe limeneli pafupifupi ndalama zosachepera 6 billion malawi kwacha a Chipofya ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula momwe zinthu zikuyendera mdziko muno ndipo tinacheza nawo motere pano pa hanifa tv pa ganizo la bungwe limeneli lokhululukira anthu amene anatenga ngongole ku bungwe limeneli Kodi kodi zimenezi nzoyenera? Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Aaa bwana Chipofya inu kukhala mmodzi amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera ku Malawi kuno. Taona ndithu boma kudzera ku bungwe limene limangongoza ndalama ah, lija la NEEF likulengeza kuti iyayi ah, lakhululukira anthu amene anatenga ngongole ku bungwe limeneli. Ndalama zimenezi zikudutsa pafupifupi eh, 4 makamaka 6 eh, billion Malawi kwacha. Nkhani imene mwayiona motani?
Um, sindikudziwa kunena kuti kuwakhululukira anthu kumeneko kumatengera chani chifukwa palibe bungwe lina lililonse lomwe limabwereketsa ndalama lomwe limangowakhululukira anthu uh, popanda zifukwa zenizeni zomvetseka komanso china choti tidziwe ndi chokuti bungwe la NEEF ndalama zomwe likugwiritsira ntchito ndi za amalawi misonkho yomwe imachokera kwa amalawi so eni ake a ndalama zimenezi omwe ali amalawi anafunsidwa kuti akufuna kuti anthu akhululukidwe kapena ndi chisankho chokuti angopanga anthu ena mumtundako kuti akhale ngati kuti a- akugwiritsa ntchito ndalama mosayenerera so vuto lomwe lilipo lalikulu lomwe tikuliona ndi limenelo mwakambapo zinthu zingapo eh, kuti mwina amalawi sana ah, funsidwe maganizo inu kukhala amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera mdziko muno pa nkhani za ndale ndi zonse zokhuzidwa mdziko muno mukuona kwanu ah, nkhani za ndale zikukhuza bwanji ah, kayendetsedwe ka nthambi za boma kuno ku malawi nda- nthawi zambiri ndikuti chipani chomwe chikulamulira chimagwiritsa ntchito mphamvu yake mosayenerera and zimenezi timaziona nthawi ndi nthawi makamaka tinene pakaperekedwe ka ngongole ngati zimenezi mukhoza kuonapo kuti mwina ndalama zambiri zomwe zimaperekedwa anthu ambiri amakhala kuti iyayi ndi achipani china chake chomwe chikulamula nthawi imeneyo chomwe chili ndi mphamvu nthawi imeneyo so zimakhala ngati kuti zikukondera anthu sizikuthandiza amalawi Mmalawi wina aliyense nchake ndafunsa funso lambiri ali amalawi anafunsidwa kuti ndalamazi ndikufuna kuti tiwakhululukire anthu amenewawa chifukwa ndalamazo akhululukawo si ndalama yawo iyayi iwo anangopatsidwa mphamvu zokuti aziyang'anira ndalamazo mmalo mwa amalawi ena ndi ena M- mu- mukuona kwanu kuti ndi ndondomeko eh, paja timanena kuti ndalama zimene zimachokera ku thumba la- makamaka ku misonkho ya amalawi Eh, nde mukuona kwanu kuti ndi mwina nkhani zokhuza paja thumba limeneli ndi la revolving nde mukuona kwanu kuti mwina zikhoza kukhuzanso bwanji ah, kagwiridwe ntchito ka bungwe limeneli
Ah, zikhoza kubweretsa chikayiko cha mmene bungwe limeneli limagwirira ntchito kuti mwina ah, anthu alibe ah, ukadaulo weniweni wokuti uzibwereketsa ndalama kwa anthu chifukwa mmene nanenera poyambirira muja palibe banki ina iliyonse kapena sako kwina kulikonse komwe mungapite koma angakuwuzeni kuti ayi ife timangokhululukira anthu chifukwa kuti ndalama zija aliyense amadziwa kuti ndalama zoti agwira ntchito yolemetsa kuti ndalama zija zipezeke so sangangokukhululukira opanda kuti kudziwa kwenikweni kuti vuto ndi chani and ah, popanda ndondomeko yoyenerera sizimayenera kuyenda chonchi tinene kuti pamenepa pachitike motani poyang'anira chitsogolo nanga si ndalamazo akhululuka basi
Ah, ine ndingakondwere patakhala ndithu kafukufuku wapadera kuti amalawi adziwe kwenikweni kuti chinachitika ndi chani kuti ndalama zimenezizi zakhululukidwa chifukwa chokuti kungozisiya zinthu ngati zimenezi pamawa zidzachitikanso and pamawa lero zikamazachitikanso asa- anthu ena adzanena kuti "Ah, ngati munakhululuka poyamba paja ah, apanso ndiye kuti mutani mukhoza kutikhululukira and izo zipangitsanso anthu omwe amafuna kuti azibwereka ndalama kumabungwe ngati amenewa a NEEF azikhala ndi mtima wokuti amatha kukhululukidwa akapanda kubwenza so munthu anthu akakhala ndi ganizo limenelili ndizovuta kuti bungwe la NEEF ligwire ntchito yake bwinobwino chifukwa kuti pammawa munthu wina um, a NEEF azamutumi- azamutumizira masherifi kuti akamulande katundu munthu uja akhoza kuzasuma kunena kuti "Ah, ine mukunditumizira masherifi koma mbuyomu munakhululukanso anthu ena ndalamanso zankhaninkhani so mukusiyanitsa bwanji pa zinthu ziwiri zimenezi so zibweretsa mavuto ndithu okuti pamawa azativuta pano kutiona ngati kuti iyayi tapambana takhululuka komano mavuto omwe zitabweretse zimenezi ndi mavuto akulu ndithu ena uh, tili ku ndale konkuja tibwerere kuti kulowerera kwa ndale uh, pa nkhani yokulowerera kwa ndale pakagwidwe ntchito kwa nthambi za boma ena kudandaula kuti iyayi amene ambiri amene akhululukidwa nkhani za ngongole imeneyi ndi anthu amene akhuzidwa ndi mwina amene ama, ama ali kumbali kwa boma limeneli Eh, mukuona kwanu eh, pamenepa pa eh, anthu amene akuyankhula moteromo ngati inu amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera mdziko muno mukuti bwanji pa nkhani imeneyi Ya, nkhani tu chachikulu nchoti pachitike kafukufuku ndi bungwe lina lapadera kuti tithe kuziwa chenicheni chomwe chinachitika tisangoyikhalira ya chifukwa choti nde pakhala manong'onong'o zomwe anthu ambiri azikamba zina mwa izo zikhala kuti sizoona zina mwa izo inde ndithu ndi zoona komano sitingadziwe bwinobwino popanda kafukufuku wa bungwe lokuti anthu akhoza kulikhulupirira lapadera kutiunikira kunena kuti ndi chani kwenikweni chachitika tizitha kumapereka komenti tili ndi mfundo zokuti tiyankhule sa pakadali pano mwina tikhoza kumangoyerekeza kuti aya apanga zimenezi ndi achipani cha mcp chifukwa chipani cha mcp chikulamula pamene tilibedi information yeniyeni so pachitike kafukufuku tione kuti chinachitika chani kuti anthu akamayankhula aziyankhula ali ndi mafacts Chaka cha mawa mdziko lino tikhala ndi masankho amene uh, tikhale tikusankha mtsogoleri wa dziko lino, tikhalenso tikusankha aphungu ku nyumba ya malamulo, chimodzimodzinso makhansala m'madera mwathumu. Mukuona kwanu tili pa nkhani ya ndale pomwepo, masankho amenewa uh, sanathandizire kuti mwina eh, wina wake wapindulapo kuzera mmasankho amene tikhale nawo chaka cha mawachi pa nkhani za ndalezo pakagwidwe ntchito kaboma Ah,
ti- ti- tiyankhula komano tikhala ngati kuti tikungolota chabe chifukwa sitikudziwa kwenikweni kuti ah, chachitika ndi chani tikulimbikirabe kuti kafukufuku ameneyi achitike kuti ah, achepetse kulankhula kwa anthu chifukwa kuti anthu ambiri akhoza kumanena kuti ayi ah, ndalamazi ndikuti zikagwiritsidwe ntchito pamene mwina sizoona kapena mwina ndizoona koma

ikhoza kugwira ntchito ndithu ah, kuti tithe kuona kuti zingatithandize bwanji nthawi yomwe ingatenge ah, zitengerano ndi akatswiri omwe amayang'anira nkhani ngati zimenezi kuti iwo angagwire ntchito mwayitali bwanji komano tadziwa kuti ngakhale zitenge nthawi yayitali komabe chilungamo chizadziwika ndithu anthu amene amalawi ambiri azamasulidwa kuti adziwa chilungamo chenicheni chomwe chinachitika ndi ndalama zawo
Poyang'anira chitsogolo, paja ndinanena kuti iyayi nkhani imeneyi siyosabisanso, thumba limeneli ndi lija la revolving. Poyang'anira chitsogolo boma likamachita zoterezi, pazichitika motani inu ngati amene mumayankhulapo bo momwe zinthu zikuyendera m'dziko muno? ndiye kuti pamawa anthu ena azikanika kuti athandizike chifukwa chakuti ndalamazi zimakhala zomwezo. Ine ndabwereka lero, ndayambitsa bizinesi yanga.

mmene munayankhulira poyambirira muja kuti ndalamazi ndi za revolving fund zimayenera kuti munthu akabwereka akabweze kuti zikathandizenso munthu wina so ngati munthu wina wabwereka and sanakabweze kusonyeza kuti ndiye kuti kampani imeneyi singagwire ntchito yake moyenerera chifukwa akhala kuti alibe ndalama kuti athe kubwereka kuno kuti kuti kuti izipanga ujeni chifukwa bungwe limeneli ntchito yake ndi kubwerekesa ndalama kwa anthu tathokoza bwana Chipofya izo mapiri mwamvatu a Chipofya kupereka maganizo awo pa ganizo la bungwe la NEEF lokhululukira ena mwa anthu amene anatenga ngongole ku bungwe limeneli malipoti akuonesa kuti iyayi ndalama zimene zakhululukidwazi ndi pafupifupi 6 biliyoni Malawi kwacha ndi zosachepera ndalama zimenezi. A Chipofya apereka maganizo awo pa nkhani imeneyi. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV.